an kun y'a miiri k'a fɔ mali kura bɛna kɛ sababu ye fantanw ma ka lafiya mali kura k'a bɛna kɛ sababu ye tɔɲɔni min dara fantanw kan san caman ani injustice min bɛ boli fantanw kan n'i tɛ se ka jugement gagner tant que se t'i ye hali ni bin kɛr'i kan k'a fɔ dankari bɛna k'o bɛɛ la k'o bɛɛ ban hali a ma mɛn kosɛbɛ ibeka ka waati la fantanw ka dugumakolo kun bɛ min'u la diyagoya de la ka vilabaw jɔ n'a ye nka bi bi in na fantanw ka dugumakolo bɛ ka min'u la diyagoya la k'a di siniwaw ma guvɛrɛnɛman yɛrɛ bɛ k'i makun nin reyalite kan k'a kɛ i n'a fɔ foyi tɛ yen wa u kɛrɛfɛ mɔgɔ ni jamana mɛja bɛɛ bɛ k'i makun a kan nka n'an y'u ɲininka i b'a ye k'a fɔ foyi tɛ ka kɛ dugumakolo ninnu kan ni ka taa sanu ɲini n'a ye mun bɔnɛ bɛ ka se mali kura ma kanku musa ye sanu miliyɔn tɔniw bɔ yan ka diɲɛ bɛɛ sɔn n'a ye ka tɔgɔbaw sɔrɔ n'a ye a ma sini wele ka taa a ma mansinbaw wele ka taa a ma taa porodi simikiw don dugumakolo kɔnɔ k'a bɛɛ halaki nin cogoya in na mun na mali guvɛrɛnɛman tɛ maliyɛnw bila ka taa dugumakolo in sen ka sanu ɲini o man fisa ni nin ɲinicogo in ye dugumakolo minnu ni sɛnɛ tɛna k'u la bilen abadabada ni siniwaw bɛna segin ka t'u ka jamanaw la ka taa u ka développement continuer ka taa diɲɛ bɛɛ minɛ u mago tɛna kɛ mali la fantan minnu ni bana minnu bɛna wuli mali la u mago t'a la o transition kelen de nan'a fɔ an ɲɛna hali n'i y'a sɔrɔ an b'u suteni a sera waati ye f'an ka tiɲɛ f'u ye u y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ olu bɛna jihadisiw kɛlɛ de ko walasa fantanw ka se ka sɛnɛ kɛ nka bi bi in na o guvɛrɛnɛman kelen de bi ka sɛnɛkɛlaw ka dugumakolo min'u la ka porodi simiki kɛ ka u bali ka sɛnɛ kɛ k'a min'u la jagoya la k'u tɛ sɛnɛ kɛ olu b'u ka sanu ɲini de kɛ donc i bɛn'a ye k'a fɔ mali a transition ni jihadisiw ka laɲini bɛɛ kɛra kelen a bɛɛ bɛ tɔɲɔni ta ka se nin population civile de ma n'o ye k'u ka dugumakolow min'u la n'o ye k'u bali k'u ka sɛnɛw kɛ o la an ka armuba in bɛɛ sanni a ye mun ɲɛ ni popilasiyɔn ma se ka lafiya kɔfɛ armuba in ni nin fɛnba in bɛɛ a piblisiteba in bɛɛ ye mun ɲɛ ni popilasiyɔn ma se k'u ka baaraw kɔntiniye n'u ma se k'u ka denbayaw balo nin bɛɛ kɔfɛ a ye mun ɲɛ hali bi n'u ka dugumakolo n'a ma se ka kɛ u ta ye waati min na diɲɛ jamana bɛɛ sɔnn'a ma k'a fɔ ko jamana o jamana n'i tɛ se k'i yɛrɛ balo n'i ka baarakɛnɔ ye n'i tɛ se k'i yɛrɛ balo n'i ka sɛnɛfɛn ye e bɛ kɛ jamana de ye min bɛ kasi don don baw kovidiw nalen ani fɔrɔncɛriw mana datugu waati o waati an ka jamanaw a gɛlɛya bɛ funteni ka taa fɛ maaw ni bɛ tɔɔrɔ ka taa fɛ fɛnw bɛ gɛlɛya ka taa fɛ o waati de la anw bɛ ka fɛn fɛn suverɛnite ani indépendance ye an bɛ k'o bafouer ka taa an dun nan'a fɔ de k'a fɔ k'an b'a fɛ ka jamana de ka suverɛnite d'a ma nka nin waati laban na an bɛ ka mun remarke k'a fɔ ko jamana wɛrɛw de bɛ ka mali diriger minnu b'a diriger militairement ani minnu b'a diriger k'a dugumakolo k'u sago ye mun dogolen be contrat la an ka gouvernement ani sini ni ɲɔgɔn cɛ u ti fɛ an ka bɔ min kalama mun be yen ni u diyagoyalen don k'an ka dugumakolow di nin maa nunu ma u k'a k'u sago ye boboya a bi bɛn chef de famiya la ka boboya tɛ se ka kɛ ka jamana mara tôt ou tard a réalité b'i rattraper djihadisiw n'u ka ko bɛɛ u ma na dugumakolo tiɲɛ u nana danfɛnw de tiɲɛ sɛnɛfɛnw de tiɲɛ k'an ɲɛ b'a la k'a fɔ o kɔfɛ ni sécurité nana sɛnɛ wɛrɛ bɛ se ka kɛ dugumakolo kan ka mali gouvernement ni jamana wɛrɛw bɛ ka min kɛ o de ye ka dugumakolo yɛrɛ halaki fɔɔ ka taa fɔ diɲɛ wulila sɛnɛ tɛna k'a sanfɛ quelques années bana nasɔn minnu bɛna wuli an ka jamana la ani chaleur finteni bɛna bonya ni pollution ye o problème nasɔn solution t'o la baw an ka jamanaw ma se ka bana fitiniw jolifɛnw furakɛ o bɛna se cogo di ka taa cancer banaw furakɛ ala k'an kisi a ma ala don o don dugu don populationw ni ɲɛji don ala don o don dugu don populationw ni kasi don ni jihadisiw y'u lakasi o ka kɛ tiɲɛ ye ka jamana yɛrɛ gouvernement minnu k'u nana u dɛmɛli kama olu fana k'u ɲɛji bɔ o de y'a masiba yɔrɔ ye o la an ko souveraineté an ye jamana dɔ gɛn ka na ni jamana dɔ ye i b'a ye k'a fɔ souveraineté galon ye baw an nana ni jamana minnu ye an ɲɛ b'a la olu yɛrɛ ti ka dan foyi respecter jamana kɔnɔ u ka jugu ni kɔrɔlenw ye an k'an bi jadisi minnu gɛn an be k'u remplacer ni maaw ye minnu yɛrɛ ka acte ka jugu ni o jadisi kelenw ye nka hali bi sécurité yɛrɛ komi an ka baro ma dabɔ o kama k'an ɲɛ b'a la k'a fɔ o be ka juguya ka taa fɛ cogoya min na yala hakɛ de bɛ ka wuli jamana nɔfɛ wa fantanw ɲɛji in de bɛ ka wuli u nɔfɛ wa u ye u dɛsɛra kɛlɛ yɛrɛ de la jamana minnu bɛ ka taa an fɛ yen an b'u ka méthode dɔn olu b'u ka juru de imposer i kan ka sɔrɔ ka i jagoya i ka wale dɔw kɛ u ye wa u bɛ nin na an ka jamana yɛrɛ an yɛrɛ bɛɛ ka impôt bɛ kɛ ka soldat minnu sara o de bɛ tila ka t'u protéger u ka nin baara in kɛ walasa population civile kana dankari u la walasa baara min n'u b'a la foyi kana se ka to u k'a dabila an tilara ka na mun ye tuguni hali a ma taa yɔrɔ jan k'a fɔ u ka baara nɔ kɛra degaba de ye baw u ye dingɛba minnu sen denmisɛnninw ni musow bɛ ka taa bin dingɛ ninnu kɔnɔ maaw bɛ ka sa par dizaine de personnes maaw bɛ ka sa par vingtaine de personnes k'a sababu kɛ dega ye nin tɛ pollution yɛrɛ dega wulilen ye dɛ nin ye dingɛ sennenw ni fɛngɛw de ye n'a bɛ cun mɔgɔw kan o la jamana min ko k'a b'a ka monnaie créer hali bi o bɛ k'a ka sanu cɛ ka taa di jamana wɛrɛw de ma contre quelques billets seulement o billet minnu n'u nana fɛnɛ corruption bɛ kɛ k'a bɛɛ tunu hali a nɔ tɛ ye bilen population civile bɛ to a ka dega kɔnɔ u ma se ka balo sɛnɛ jɔn bɛ taa balo di olu ma olu n'u ka kɔngɔ n'u ka minnɔgɔ bɛ to ɲɔgɔn na o la u ye zone kɔntamine caman de to mali dugumakolo fan tan ni naani na minnu n'u tɛ se ka netwaye bilen minnu n'u kɔnsekansiw bɛna bonya minnu n'u bɛ se ka na bana juguw develope minnu n'u bɛ se ka na ni alerji bana nasɔn dɔw ye deja an bɛ ka kɔmanse ka kɔnsekansiw ye ni maa min ye niger fleuve de niger ninnu lajɛ i b'a ye k'a fɔ anw ka jamana tɛ se ka nin furakɛ hopitali tɛ jamana minnu na jɔn bɛna se ka o banaw kunbɛn hali o sanu minnu bɛ bɔ tuguni an b'a ye k'a fɔ a fanba bɛ kɛ ka jamanaw de sara minnu nana kɛlɛ kɛ an ye an ka jamana kɔnɔna na olu ta mana bɔ a la i b'a ye k'a fɔ a tɔ tɛna to fɛnba ye